akupita kwa anthu aja amene adanena kalima la ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuti palibe wina wopembedzedwa koma mulungu mmodzi yekha ndipo muhammad uh, mulungu subhanahu wataala asangalale naye ndi mtumiki wa mulungu subhanahu wataala buku limeneli lidalembedwa ndi al-allama sayid muhammad bin abdullahi bin aliyi al-aidrus mulungu subhanahu wa taala asangalale nawo ndipo tili pa page number 7 naam pa page number 7 iwo akufotokoza kuti wasaumu ndipo tikamakamba zokhuzana ndi saumu tikuti mwezi wa ramadhani umenewu allah wakakamiza kuti anthu asale kudya ndiye mnyumbamo pasapezeke wina wake amene azibweresa ma excuse muwauze kuti no no no kupereka ma excuse mwapereka mokwanira eh, pano patibwerere kwa mulungu subhanahu wa taala mwina nkutheka kuti ramadhani imeneyi eh, ikhala ramadhani yomaliza imene ikubwerayo sitizayipeza imene ikubwerayo tikhala tili m'manda mwina nkutheka kuti ramadhani imeneyi ikhala yomaliza ramadhani inayo tizakhala odwala sitingakwanitse uh, kusala kudya ndiye pofunika kugwiritsira ntchito mwayi umene umene mulungu subhanahu wa taala angati angati angatipatse timupemphe Allah subhanahu wa ta'ala atipase miyoyo yaitali atipase ntchito zabwino inshallah atipange kukhala anthu ogwirizana atidalitse pa dziko lapansi mmanda mpaka na tsiku la kiyama naam akuti swaumu imene tikufuna kufotokoza imene izichitika m'mwezi umene ukubwerawo mimma ta'abbada Allahu ta'ala bihi al-umam as-sabiqa yani anthu amene adalipo ife tisadabwere mulungu subhanahu wataala nawonso adawauza kuti no muzisala kudya kenako azatiphunzitsa kuti kusala kudyaku cholinga chake kwenikweni ndi chiyani chifukwa mwina anthu ambiri amafunsa kuti no mukumasala kudya mukumasiya kumwa mukumasiya kudya zimenezo phindu lake ndi chiyani kwenikweni e, mukumasiya akazi anu osawayandikira mwezi umene wa ramadhani e, mmapindulamo chiyani mmenemo sitikufuna kuti mpakana tifufuze kuti phindu lathu nchiyani choyamba la yankho loyamba likhale lotero kuti cholinga chathu sikufufuza kuti mmenemo che cholinga chake chenicheni nchiyani no ndi ibada ndi lamulo la mulungu subhanahu wataala basi tikukwaniritsa lamulo lake la mulungu subhanahu wataala zolinga zimene mulungu subhanahu wataala adayikira saumu allah watifotokozera kuti laallakum tattaqun tikufuna kuti muzimuopa mulungu subhanahu wataala mmawa mukakaona ena ake akukupemphani kuti ndili ndi ludzu ndimafuna mundigaire madzi inu muzakhala kuti mukudziwa kupweteka kwa ludzu munalawapo ludzu inuyo muzakhala zizakhala zophweka kutenga madzi kuwapasa amenewo chifukwa mukuziziwa zimene akukumana nazo pamene akunena kuti no tilibe madzi zizakhala zophweka inuyo kusonkha ndalama ndikupita kukakumba mjigo kudera ilo kumene kulibe mjigo anthu akuvutika nkhani ya madzi kukawapasa madzi chifukwa mukudziwa kupweteka kwa ludzu inuyo zidzakhala zophweka inuyo kutenga ndalama zanu ndikumakonza mipope kuti anthu azimwa madzi kuwapasa anthu madzi abwino zidzakhala zophweka chifukwa mukudziwa kupweteka kwa ludzu allah wakupasani mwezi wa ramadhani kukhala mu class muphunzire mmenemo nanga kusiya chakudya kumene mukumasiyako chifukwa chiyani no mumve kupweteka kwa njala muyilawe njala mmawa mukamva kuti kwakuti kwakuti kwagwa njala anthu akuvutika kusowa chakudya ngati mmene limene zikuchitikira mu dera limeneli dera la phalombe limene tikupempha mulungu subhanahu wataala inshallah allah subhanahu wataala amvere chisoni onse amene akuvutika pa nthawi imeneyi munyengo yovuta komanso mulungu subhanahu wataala ayike chisoni m'mitima ya anthu amene ali ndi kuthekera kothandiza anthu amenewo ndi ntchito yathu ifeyo tisayembekezere kunena kuti ndikubwera anthu ena ake mwina kuchokera kaya ku britain kaya kuti kuti adzathandiza no ndi ntchito yathu ifeyo ngati muli ndi matumba achimanga 10 mukudzindikira kuti pompano tikhala tikukolola tengani matumba anu 5 apaseni anthu amene akuvutika musale ndi matumba amene angakufikizeni mpaka na muzakolole basi zimene mungaperekere wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah Allah akutifotokozera momveka bwino kuti chilichonse chimene mungapereke chilichonse chimene mungasogoze kusakasaka chisangalalo cha Allah mukudziwa kuti lero lino kuphalombe anthu akusowa pogona ana ang'ono ang'ono akusowa pogona ana ang'ono ang'ono akusowa chakudya ana akusowa zovala makolo akusowa kuti apanga bwanji ndi ana usana ndi usiku anthu kulira kuyang'ana kwa allah kuti allah ndinu nokha amene mungatithandize inuyo mulipo inuyo mulipo allah subhanahu wataala zonsezi wapanga kukhala mayeso kuti aone kuti mumtima mwanumo mugwedera mtima wanuwo usuntha mtima wanuwo yani e, u- utembenuka mtima wanuwo ukhuzika pa zimenezi ndi mayeso mukayang'ana hadithi ya mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam muchiona kukongola kwa chisilamu chiphunzitso cha mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam ngati mukufuna umoyo ukhale bwino inuyo ngati mukufuna kunena kuti no mu community mukhale mtendere tabwererani ku ziphunzitso za mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam takafunseni kuti umoyo wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam amakhala bwanji muhammad saa salam adaphunzitsa zotani kulibe chiphunzitso chabwino kulibe chiphunzitso chokwanira kulibe chiphunzitso chowala kulibe chiphunzitso chimene mkati mwake muli chisoni kwa zolengedwa za allah kuposa chiphunzitso cha mtumiki muhammad saa salam mahadithi yake mtumiki saa salam hadithi lquds anafotokoza kuti siku la kiyama likafika allah azikafunsa kuti iwe e inu a, a umari mwachisanzo kapena inu abanda ndi msilamu abanda ndi msilamu tsiku lakuti lakuti ine ndidadwala bwanji simudandiyendere ndi abanda azikanena kuti ya rab inu mudwala bwanji kumachita kuti inu ndiye mulungu wathu amene timati tikadwala mmatichiza ndi allah akamuuza kuti no wakuti wakuti adadwala uthenga udakupeza ukadakhala kuti iwe amene uja udapita kukandiyendera chisoni changa mtendere wanga madalitso anga zabwino zanga ukadazipezatu tsiku limene lija sudapange zimenezo chifukwa chani mukuona tsiku la kiyama mmene anthu azikaluzira timpemphe allah subhanahu wataala atipange kukhala anthu ozindikira cholinga cha umoyo wa dziko lapansi tsiku lakuti lakuti ndidagwidwa ndi njala chifukwa chani sudandidyetse inu aphiri iwe muhammad iwe eliyasa chifukwa chani sudandidyetse ya rabi allah inu simmadya inu ndiye mwini kupereka mariziki inu ndiye mwini kudyetsa naam ndikutanthauza kuti tsiku lakuti lakuti udamva kuti kwakuti kwakuti kwagwa njala anthu akufa ndi njala anthu akusowa chakudya anthu akusowa pogona anthu akusowa zovala anthu akusowa pofunda anthu akusowa pogwira iweyo kuthekera unali nako chifukwa chani sunakathandize kodi iwe sukudziwa kuti tsiku limene ukadatenga nkukawathandiza anthu amene aja lero lino chisangalalo changa ukadachipeza mtendere wanga ukadaupeza chisoni changa ukadachipeza zabwino zanga ukadazipeza thandizo langa ukadalipeza tsiku la kiyama anthu kukakhala kukukuta mano tsiku la kiyama anthu kukakhala kukukuta mano tsiku la kiyama anthu kukakhala kulira kosalekeza ndiye mwezi umenewu ndi mwezi woti msilamu atenge gawo ndithu achirimike kumpangira mulungu subhanahu wataala zabwino zabwinozo kuwapangira aneba kupangira family yanu kupangira ana anu kupangira azimayi anu azibambo anu azigogo anu kupangira anthu okalamba kupangira anthu osowa inshallah izo mukapanga mulungu subhanahu wa taala azadalitsa madalitso muzayamba kuwaona pa dziko la pansi pano m'manda mpakana tsiku la kiyama

mulungu subhanahu wataala anthu amene aja adawakakamizanso kuti nawonso azisala kudya kuti aphunzire mmenemo akuti kama ashara alquranu ila dhalika ngati mmene qurani yafotokozera zimenezozo ndiye muziawuza anebawo kuti osamangofulumira kutukana mwina kapena kumanyoza kapena kupeputsa chisilamu muyambe mwafufuza muyambe mwamvera muyambe mwafunsa muyambe mwawerenga mukawerenga ndiye muziike mmutumo kuganizira kuti kodi uthenga umene ndikupatsidwawu ndi uthenga umene ukulimbikitsa umunthu ndi uthenga umene mkati mwake muli zabwino kenako ndikumaweruza osangoweruza poti wina wake mwamumva kutukana chisilamu ndiye kungomujoyina basi zimenezo zinali kale pamene anthu sankaganiza lero lino ndi tsiku lonena kuti munthu akhale pansi aganize bwinobwino zimene ndikuwuzidwazi ndizoona kapena zos- zonama zimene ndikuwuzidwazi eh, mkati mwake muli umunthu kapena mulibe umunthu zimene ndikuwuzidwazi ndi zabwino kapena zoyipa nzeru zako zigwiritse ntchito bwinobwino mwezi umenewu ndi mwezi wina kuti munthu achilimike eh, kugwira ntchito yabwino kwambiri ndiye kuti no eh, maumma amene amene adalipo kamibado imene idalipo mulungu adayikakamizanso kuti izisala kudya alawe njala alawe ludzu kuti azithandiza anthu osowa kuthandiza osowa kumakhala kophweka chifukwa choti nthawi imeneyi umakhala kuti ukudziwa zimene anthu aja akukumana nazo qala alimamu mujahidu imamu almujahid adafotokoza alaihi rahmatullah kunena kuti kataba allahu azza wa jalla allah adakakamiza sauma shahri ramadana ala kulli ummatin kumasala kudya anthu mwezi umene wa ramadhani ukafika mibado yonse imene yadusa ija anthu a musa alayhi salam anthu a yesu anthu anthu anthu a loti anthu a abraham anthu a idris anthu a, a, a adamu alayhi salatu wassalam anthu a shith alayhi salatu wassalam anthu a- onse mibado yonse imene yadusa ija allah adawakakamiza kuti nawonso azisala kudya mwezi wa ramadhani ukafika akuti zimenezo rawahu al-Imam al-Qurtubi fi tafsirihi amene angafune kuona oh ife tukufuna hadithi ife tumafuna kuti mpakana tione pamene zikuchokera iyayi e, zimenezo zimene tikufuna anthu aziwelenga kumene zimenezo ndizofunika mu umma wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam chifukwa anthu adziwa kufunikira kwa maphunziro chifukwa cha Chisilamu kuwerenga nkofunikira hadithi imene mukafuna kuti mukawerenge mukawerenge mu uh, tafsir al-Qurtubi volume number 2 eh, pa page 274 tikuyankhula choncho pano pa fi twaati llahi tahlul haya ngati muli ndi funso ndemanga afikireni maadimini athu mafunso anu azayankhidwa uh, komanso ndemanga zanu zizagwiritsidwa ntchito jazakumullahu khair wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh